Ife a Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno.
Eh, mukutionera chigawo chino chakummawa pompano pa dreams eh, media timabwera ndi nkhani zosiyanasiyana kuchokeranso makamaka ngodya zonse zingapo za dziko lino tisayiwale ife monga malawi tili ndi president wanyowani yemwe ndi profesa arthur peter mutharika iyeyutu ndithu adayima komanso nkupambana pa zisankho uh, za pa 16 september kuyimira chipani cha dpp democratic progressive party chiwinireni ndithu kwakhala kukuchitika zinthu ziwiri zitatu zimene anthu ena akuyamikira ena akupereka maganizo osiyanasiyana komabe all in all anthu ambiri ndi okondwa ndi mtsogoleri ameneyi potengera kuti iyeyutu ndithu adawina ndi mavoti ambiri mu mbiri ya dziko lino palibe mtsogoleri amene adawina chisankho modabwitsa ngati mene wachitira mkulu ameneyi koma funso ndonena kuti kodi nkhani imeneyi ikulowera kuti takhalani pompo chifukwa tabwera ndi nkhani ina imene tikhale tikukupatsirani posachedwapa ndipo chomwe mungachite inu ndikungopanga subscribe ngati muli alendo pamudzi pano koma ngati muli mzika zomwe mudapa- muda- zidapanga kale subscribe tangopangani like comment komanso kupanga share kuwagawira anzanu ena amene pakadali pano alibe kuthekera kuonera komanso kumvetsera ah, makamaka programu imeneyi choyambirira chonena kuti ndiwerenge lipoti kuchokera pa tsamba la zodiak online ndipo tikawerenga lipoti limeneli tikhale tikuligadabula kulisungunula kuti kodi lipoti limeneli likuti bwanji komanso tikhale tikuwerenga maganizo a anthu osiyanasiyana kuchokera comment section kuti tikhale tonse tikumva zomwe zikukambidwa kuchokera kwa anthu lipoti limeneli lalembedwa mchingerezi ndipo tikhale tikuliwerenga ndithu mchingerezi chimenechi mpakana tifike kumapeto ndipo kuwerenga kwake tikuti southern africa leaders have pledged to take urgent steps to help resolve madagascar's political crisis and restore stability in the country this following rising political and social tensions

mwina tingochita mongotambasula mkachichewa ndithu kungomveka mwatso makamaka kuchokera pa lipoti limene tawerenga mchingerezi nkhani yake imene yagona apa ndi nkhani imene ikuchitika ku madagascar kumene kunali mademo oyipa kwambiri ndipo mzika zina zachita ngati kuti zayambitsa nkhondo mdziko limeneli Ndipo Prof. Arthur Peter Mutharika akuti ndi chairman wa bungwe limene la SADC makamaka kumbali ya a ndale eh, political organ on politics. Iyeyu ndithu kumeneku watumizako mayi Joyce Banda kuti akayimirire dziko lino pa zokambirana zimene zikuchitika mdziko limeneli makamaka kutsatira kumenyana komanso kusamvana kumene kuli mdziko la Madagascar. Komabe potengera kuti Profesa Arthur Peter Mutharika ndi chairman Chinali chofunikira komanso cha mzeru kuti iyeyu atsegulire ndithu mkumano umenewu. Koma chimene chadabwitsa ndi chonena kuti iyeyu ndithu sanapite physically kuti akakhale ku mkumano umenewu kuposaposa kungotumiza mayi Joyce Banda komanso potsegulira anatsegulira a ah, kugwiritsa ntchito makina amakono e, eh, virtual e, eh, kungotsegulira koma muli kwina ndi kwina ya osachita kupezeka konko physically komano ija ya virtual ndipo iyeyu ndithu walimbikitsa kuti pakhale kumvana komanso aonetsetse kuti anthu ena amene ali oti uh, mwina azimayi ana ndi anthu ena a ulumali atetezedwe pakusamvana komanso kumenyana kumene kukuchitika mdziko limeneli la madagascar chachikulu chodabwitsa chimene chachitika pamenepa ndi chonena kuti a Peter Mutharika sanapite kumeneko Tonse timadziwa kuti chimodzi mwa zinthu zimene zimawononga chuma cha dziko ndi kuyendayenda kwa mtsogoleri, chifukwa mtsogoleri akayenda kungotuluka kokha kupita dziko lina, ndalama zankhaninkhani za dziko zimaonongeka, kapena tinene kuti zimagwiritsidwa ntchito pa ulendo umenewu. pulezidenti akamatuluka mdziko amayenda ndi khwimbi la anthu amanyamula ndithu anthu angapo amene amayenda nawo onse aja amakhala kuti atapa chuma cha dziko limenelo nkutuluka nacho kumapita kwinako komanso musaiwale kuti pulezidenti kuti atuluke pamafunika ndithu ndalama zakunja chifukwa pogula ya tiketi mumagula ndithu mu ndalama ah, za m'mayiko ena ngati dzikolo lili loti lifunika ndithu foreign currency for example munthu ufuna upite ku america sungagule tikiti ya ndege kumeneku kugwiritsa ntchito makwacha unless otherwise amatenga ndithu chuma chochuluka cha dziko komanso kumakhala ma allowance ndi zina zotero zimene ndithu zimaoneka kuti ndalama za nkhaninkhani zimakhala zikutuluka mopanda dongosolo koma Peter Mutharika kutengera ndi malonjezo ake ananena kuti iyeyu ndithu aonetsetsa kuti ma meeting osiyanasiyana opanda pake onena kuti ndithu akhoza kutheka kuchitika ali uli kwanu wina ali kwawo pasamakhale ndithu ah, kukumana e, tizitha kungochita ndithu virtual tili mu dziko lamakono dziko limene uh, ma ai komanso zina ndi zina zipangizo za makina a intaneti zili patsogolo kotero kuti titenge advantage posafuna kuononga chuma cha dziko imeneyi ndithu ndi njira imodzi imene Peter Mutharika komanso boma lake likutsindika kuti tiyeni titetezeni chuma pogwisa ntchito zinthu zimene zikhoza kuseva ndalama mu nthawi yoyenerera ya ndithu iyeyu ndithu uh, anthu adabwa ndithu pa zimene wapanga profesa Arthur Peter Mutharika koma ndisakubwera pano kumangobwebweta ngati mfana wopanda pake Tatiyeni tipite ndithu ku ma comment kumene tikhale tikumvanso zinthu ziwiri zitatu zimene anthu osiyanasiyana aperekapo maganizo awo makamaka pa chiganizo cha mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika posapita ku mkumano umenewu pamene amene akuti akakhalepo koma wangopanga ndithu kungopanga open uh, mkumano umenewu kugwiritsa ntchito makina a intaneti virtual eh, kungochita virtual meeting tatiyeni tione ndithu maganizo a mzika zosiyanasiyana pa zimene profesa Arthur Peter Mutharika wachita takhalani pompo chifukwa tikhala tikukadabula nkhani imeneyi mpakana kumapeto komabe ngati mwafika pakadali pano mukuonera programu imeneyi ndiye kuti mwayikonda komanso yakusangalatsani chimene mungachite ndi kupanga subscribe like comment komanso share monga mmene tinanenera kumayambiriro kuja kuti zimenezo zimatithandizira kuti tikhale tikupanga zinthu zina ndi zina koma funso nkumati kodi anthu akuti chani pa zimene profesa Arthur Peter Mutharika wapanga tatiyeni tiwerenge ndithu ma comment a anthu osiyanasiyana kuchokera ndithu pa tsamba limeneli la facebook makamaka la Zodiak Online a christopher dinala akuti president koma uyu ayizi zikomo ambuye potipatsa profesa brian banda akuti zinthu zikuvuta ndi kale kumalawi kuno koma anthu ena ndi pamene aku eh wina iwe wakomenta yosemphana ndi zimene zikuchitika pamene a Aida uyu ndi aida sara sila akuti chikanatenga phd pa yale chinakatenga phd pa yale university chili ndi mwana wamkazi yemwenso ndi loya wokuda woyamba wanzeru koopsa ku america Ivivi vili ndi nzeru vochina Mutharika ivi watero ndithu mkulu ameneyo kuti yayi ndithu achina Pitala ndi anthu oti nzeru zawo nzosefukira ubongo wawo ndi highly folded si ubongo ngati wambalame kapena ubongo wa chitete gift chikacha akuti let the people decide what and who they want andrew tembo jr akuti virtual meeting, meeting yatheka apa osati yambakata mbakata kukwera ndege ya malia majamanda akuti aja ankana- akanapita konko ndi nduna 7 plus mfumu ndi zizukulu victor victor kaunda akuti already a military leader is being put in place and will return power for peaceful election after a two years after ma, masoda akuti god bless apm age is just a number Lim- reminder but knowledge is a blessing tiwerenge komenti yathu yomaliza kuchokera kwa papa william kadeti akuti african leaders amakonda kusapota mtsogoleri wa ziphuphu katangale ndi osatsata malamulo anchotsa ndi anthu omwe sakumufuna eya jimmy nsusa akuti this guy never come to lead but to serve, la, to serve love you apm anthu ndi Tikuyamikireni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni nchoti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidziyendera limodzi kuyambira lero mpakana masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi tapangani subscribe like comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu